Sas comunidades de Nùgoro e Bitti sun in corrutu pro s'incidente istradale mortale capitadu eris a ora de sas oto de sero in su caminu Orosei-Callalibberotto ubi sun mortas duas pessones e duas sun fertas graves. Sos mortos sun Francesco Puggioni, barant'annos de Nùgoro e s'ammorada Isabella Saba, trintaset'annos, de Bitti. Sos duos zòvanos fin in moto e che sun andados a supra de una BMW ue fin viazande duos turistas tedescos. A cantu paret sa màchina at ziradu a s'ispessada a manu manca pro intrare a unu caminu de campagna. Sa moto, chi che la fit colande, si nd'est abbizada e no est resissia a si frànghere. Cando si sun iscutos a pare Francesco Puggioni e Isabella Saba che sun istados buttados a medas metros de distàntzia e pro issos non b'at àpiu nudda ite fàghere, In s'incidente sunt abarradas fertas àteras duas pessones, issas puru biazande in moto, sunt Giuseppe e Alfredo Pellegrini, babbu e fizu de Nùgoro. Mancu issos sunt resissios a evitare sa màchina. Impresse dau s'allarme est arribbau su chenteddecheoto chi at chircau de sarvare sos zòvanos ma chentza èsitu. Bidas sas conditziones crìticas de sos àteros duos motociclistas, sos sanitàrios ant detzisu de pedire s'interventu de s'elicòtero de su chenteddecheoto, chi est mòghiu dae S'Alighera ch'at picadu babbu e fizu a s'ispidale de Nùgoro. Sos rilievos ube est capitadu s'incidente los ant fatos sos carabineris chi ant a dèpere acertare sas responsabilidades. Pro sos duos candidados a sìndicu de Nùgoro, Alessandro Bianchi e Andrea Soddu, chi su batordichi de làmpadas ant a facher su ballotàgiu, oje cumintzat sa segunda campagna eletorale, fortzis sa prus importante, ca tra duas chidas s'issèperu at a èssere definitivu e duncas non podent irballare. Sos ischieramentos chi apògiant sos duos candidados, a pustis de àere festegiadu su risurtadu pro su primu turnu, deretu ant analizadu su votu pro cumprèndere ue podent mezorare. Sa coalitzione de centru-sinistra, formada dae PD, Sel, PSI, Rossomori, Centru Democràticu e Partito dei Sardi, e sa Lista Cìvica La Nuoro che vogliamo, chi at picadu su trintotto pro chentu de sos votos, punnat a mantènnere pròpiu sos votos picados in su primu turnu e mancari a capidare sos votos de chie no est andadu a botare, de chie at irballadu compilande s'ischeda o de chie dumìnica colada at botadu pro àteros candidados a sìndicu. Non sunu prevìdias alleàntzias chin àteros ischieramentos. Su Movimentu Cinque Stelle, sighinde su chi at fatu in s'ìnteri de sa campagna eletorale andande a sa sola at a abarrare fora. Sos àteros tres sunu in opositzione a su centrusinistra. Chie at a punnare a carchi acordu programmàticu diat pòdere èssere su grupu de bator listas cìvicas, Scegliamo Nuoro, Ripensiamo Nuoro, Atene Sarda e La Città in Comune, chin la base e su Partiu Sardu chi apoggian a Andrea Soddu. S'obietivu est cussu de aumentare su dechennobe pro chentu de su primu turnu. Est craru chi at a tocare a sos duos candidaos a Sìndicu a bi ponnere sa cara de pessone pro cumbìnchere sos nugoresos a los votare. Abarrat sa duda de s'astensionismu in medas de sicuru an a detzìdere de si ch'andare a mare. Custa faina diat pòdere favorire su centru-sinistra chi at un'eletorau organizau. Ma in sos ballotàgios sas règulas càmbian e non si podet dare nudda pro iscontau. In Sardigna creschet su pistichinzu pro sas detzisiones de su guvernu supra su depòsitu natzionale de sas iscòrias nucleares, issèperu chi si diat dèpere fàchere a primos de làmpadas. Su Movimentu Sardu No Nucle, chi collit sos assòtzios antinucleare e antimilitaristas, Est prontu a sa mobilitatzione de su sete de làmpadas, chin una die intrega pro nàrrere chi nono a s'issèperu de sa Sardigna comente sede de su depòsitu nucleare, una istrutura chi diat pòder fàchere dannu mannu a su benidore de s'ìsula pro sèculos. Una paja de meses fachet, cando est bènniu in bìsita su ministru Gianluca Galletti, su movimentu No Nucle aiat nau a boche manna chi fit contràriu a fàchere diventare sa Sardigna una dirgàrriga nucleare, E Galletti aiat assicurau chi s'issèperu si depiat cumpartire chin sas populatziones. Dae tando che sun colaos duos meses, non s'at ischiu prus nudda, che sun arribadas fintzas sas regionales puru e sa detzisione duncas no at a istentare a bènnere. Sa Sardigna est cussiderada sa prima in sa lista de sos locos ideales pro ospitare s'istrutura chi l'at a gestire sa Sogin, ca no est una regione sìsmica e b'at pacu zente, S'ùnicu problema diat pòdere èssere chi sas iscòrias depen èssere trasportadas pro mare. Sa polìtica ufitziale at sutalineau a su guvernu chi non benit bene a iacarare sa Sardigna chin d'un'àtera terachia. Su presidente Pigliaru est istau craru. E s'opositzione, chi cando bi fit Berlusconi cheriat fravicare bator centrales nucleares como li pedit de bocare s'atza chin su guvernu amicu. Pigliaru no isetet a s'acatare sas iscòrias suta s'iscrivania de Viale Trento. At iscritu in una nota Cappellacci. Si ch'ischidet e cuntestet cada atu de custu procedimentu, finas cussu chi paret chentz'importàntzia. Pro una borta, concruiu Cappellacci, sèperet sa pandera de sos sardos e non cussa de sos meres de su partiu. Est totu prontu pro su cuncertu de acabu de annu de su Liceo de sas Iscièntzias Umanas e Musicale Sebastiano Satta. Chenàpura sero a sas sete e mesu in s'Eliseo sos allievos an a facher biere su chi an imparau in s'interi de s'annu iscolàsticu. Pro cussu sun traballande chin contipizu siat sos docentes, ghiaos dae su dirigente Carla Marchetti, siat sos istudentes. Sun fachende sas probas pro esser prontos cando s'an a esibire in dennantis de genitores, amicos e autoridades citadinas chi an a pòdere iscumprovare sa preparatzione achiria in un'istitutu chi oramai est diventau unu de sos menzus in Sardigna. che a sèmpere an ammaniau unu programma in gradu de facher traballare totu sos allievos de su Liceu Musicale, chin pilastros de sa mùsica italiana e europea de sos sèculos passaos, che a Mozart, Pergolesi, Vivaldi, Schubert e Beethoven, chentza però si ch'irmenticare de sa modernidade e de s'atualidade, chin su branu de La leggenda del Piave di Ermete Giovanni Gaeta e s'Innu nazionale de Goffredo Mameli. Sàpadu a borta 'e die, pro su secundu turnu de torrada de s'Italian Softball League, in su campu de Viale Mannironi su Nugoro Softball at a jocare chin su Rovigo. Sa punna de sas nugoresas, allenadas dae Clay Rodriguez, est de bìnchere ambas garas. e lu podent fàchere mescamente a pustis de su parègiu de una chida fachet contra a su Caronno, una bìnchida diat permìtere a sas nugoresas de lassare fintzas s'ùrtima positzione in sa graduatòria de su Girone A. A pustis de su girone de andada, ube sas nugoresas ant àpiu prus de una borta abàntidos, Ma an balanzau pacos puntos, como est ora de mudare passu e de collire su frutu de su mezoru bidu in sa prima parte de s'istajone. De su restu s'orgànicu ammaniau dae sa sotziedade de su presidente Totoni Sanna est bene sestau e balet prus de sa positzione chi at in classìfica. E tocat de cumintzare pròpriu chin su Rovigo, un'iscuadra in pessu promovia, una ocasione de non pèrdere pro su Nùgoro Softball chi at bisonzu de nobas bonas. In s'interi de su pasu de su campionau s'iscuadra nd'at aprofitau pro afinare sa preparatzione fìsica e tècnica e como est pronta a bìnchere chin su Rovigo e a lassare s'ùrtimu postu in classìfica.